n'eke orie afọ na nkwọ kwa mgbe kwa mgbe ka m na-ekpere unu ekpere ọganiru ọ ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrịrị gịnị unu na mma awụghịgo m na mmemme igbo ekunie nke ụbọchị nke tata ama m na unu agaghị ajụ kedu onye na-ekwuru maka o tego mụ na unu ji atakọrịta ntị mara odoziakụ na-asị unu ya dịrị unu na mma ya gaziere unu na mmemme ụbọchị nke tata o nwee ihe pụrụ iche n'ala Igbo m na-asị ka anyị tinyekene ya ọnụ unu leru anya ihe a abụchakwaha okwu nwaanyị mana ozi ka m na-eje ọ dị ka ebe a na-ekwu okwu ọjị ụnụ ma na ebe ebe nwaanyị na-emedewe nwaanyị nwee ibute ọjị ihe ndị ọzọ agbasaghị ya nke a okwu a na-ekwu abụrọ okwu nwaanyị mana m tụpụta ya bụ okwu ndị ụmụnne m a ga-aghọrọ ya ji werezie gbarie ihe nọ na ya ihe m na-eme wụ gịnị nchịkọta kedu ihe a ga-eleba anya igbu ehi n'ala Igbo ụfọdụ ndị na-aza aza ogbu ehi maọbụ ogbu efi dịka asụsụ ndị si wee dịrị ha kedu ihe ọ pụtara kedu ihe dị na ya kedu ihe ọ bụdo kedu ihe eji nwee ihe dị otu a kedu ihe eji ya na-eme ọ mana agaghị m ekwu ihe nọ na ya mana ụmụnne m a ga-akọwa ihe bụ igbu ehi ihe ọ pụtara ihe eji eme na ihe kpatara eji na-eme ya ana m asị ka m bido na nwanne m nwoke wa atọ na nwata i kene ọha na eze ị gwago anyị kedu ụdị ihe gbasara igbu ehi a o nwee ka i si nụtatụ ị ma igbo na-ekwu sị onye hụrụ ndị nna nna ya hụrụ ndị egede o nwee ka i si nụtatụ na ndị nna ihe gbasara ihe wụ igbu ehi na ihe eji ekpọ na ihe eji ya eme igbo bụ igbo ekelekwa m unu ọzọkwa dịka a- okwu anyị kpụ n'ọnụ ihe gbasara igbu efi maọbụ igbu ehi ihe a bụ nnukwu ihe n'ala Igbo o bidoro mgbe gboo mgbe ala gba ọtọ asị m dịka m si hụta n'ihi na esoro m nna nna m bụ oguike eso m ebutere ya oche mgbe ọ na-aga na nzukọ ndị okenye ebe a na-eme ụmụ ihe ndị ahụ enwere oche ịtọ oche ọkpa ịtọ ha na-anọ mgbe ahụ eso m ebutere nna ya oguike ahụtara m ọtụtụ ihe ha na-eme oge ahụ dịka igbu ehi n'ala Igbo na mbụ ejiri e ha nkịta ihe a na-akpọ nkịta bido ihe ahụ ihe a wụ ihe mmemme ọ na-abụ oge mbụ a na-enwe ọgụ mba na mba alụsịa ọgụ aha dike duru ha gaa agha ahụ a na-alụta waa nkịta anya dịka esi asị a na-awa nkịta anya awa nkịta anya ha rikọta gbuo ya rikọta ya ṅụọ ṅụọ ọṅụ ọ nwụkwana anwụọ ọ bụrụ na dike aha nwụọ a na-agụwa ya ebele ihe ha na-akpọ ịgụwa ebele dịka na mgbe gboo side n'akụkụ ebe anyị siri pụta a na-agụ onye ahụ ebele gosi na ọ bụ onye ike nwụrụ onye ike aha duru gaa agha ahụ ọ nwụọ a na-akpọ ya na a na-agụwa ya ebele mbọsị a ga-eli ya a na-agụwa ya ebele ebele aha ọ ndị ike ibe ya ndị ha na-eru gaa agha aha ga-anọ eme mmemme ihe ahụ ọ ihe eji amara onye wụ onye ike na onye ike nwụrụ ugbu a ka e mesiziri ụwa na-aga ihe na-agbanwe ụwa na-aga ihe na-agbanwe ka o meziri ugbo ndị a ka pụtara sizie na ịwa ịgụ ebele ahụ banye n'igbu efi enwekwa na efi igbo nwee ehi awụsa ehi igbo bụ nke na-enwe obere mpi nke aha kasị asị dị ike ya bụ ehi igbo nke ndị ọzọ wụzi ehi hausa onye ọbụla egburu ehi igbo ma na onye siri ike oke mmadụ ka ọ bụ onye ama ama n'obodo mgbe e megide eme ya sị egburu onye ahụ ehi aga m akọwa ọtụtụ ihe banyere eh, eh, igbu ehi a ma ọ efi a n'ala igbo aga m abịaghachi ọzọ ebe ị nọ nwanne m nwoke ifeanyị kedu ihe ị nwere ikwu?
ndị be anyị ndewonu em dịka igbu ehi n'ala Igbo dịka na mpaghara ebe anyị si maka na a sị na Igbo na-asụ n'olu n'olu em igbu ehi bụ ihe utoro ka ọ bụ ọ dịka ihe ọ na-eme mmadụ asị na mmadụ gburu nna ya ehi ọ ihe obi aṅụrị ka ọ bụ maka na ịbịa n'ala Igbo onye gburu nna ya ehi a na-akpọ ya ogbu ehi asị gị na ọ banyego n'ọgbakọ ndị ogbu ehi abịakwa ebe n'ụlọ a na-ekobe isi ehi ewere ya wee na-ama ọ bụrụ na onye anwa gburu ehi ebụa maọbụ ịtọ ekobe isi ehi ebụa na ịtọ ewere ya na-akọ akụkọ mgbe anyị asị asị nke a bụ ihe egburu mpa nnukwu nke a bụ nke egburu nna ha nke a bụ nke egburu nna nna nnukwu em igbu ehi ọ ihe utoro ka ọ bụ ihe mara oke mma n'ala Igbo ka ọ bụ maka na onye egbuoro onye a na-egburu ehi bụ dịka ka esi ekwu mmadụ na-egburu nna ya nwụrụ anwụ ehi ka ndị Igbo na-aghọta ya na mgbe i mere ya imego ya obi ụtọ ebe ọbụna mkpụrụ obi ya nọ n'ala mmụọ ọ ga na-enwe aṅụrị na-asị na ụmụ ya mechapụrụ ya ihe ọ pụta na ọgbọ ebe ibe ya nọ ọ na-emesi ihe ike dịka ndị Igbo si asị na onye akwaha akwa anaghị apụta n'ọgbọ n'ala mmụọ eme ihe kpatara na ha ji abịa agba ụgwọ abịa n'ala Igbo asị gị na ha na-abịa agba ụgwọ ka a kwaa ha maka na ọ bụrụ ha ihe ihere ebe ibe ha nọ na-azụ ahịa maka ndị mmụọ nwere ahịa ebe ha na-azụ ahịa ọ naghị apụta ekwusi okwu ike olee aka ọ dịkwa mgbe e gbuuru mmadụ ehi e gbuoro ya ehi ọ pụta ebe ibe ya nọ ọ na-anara ịtọ na-atụkori na ya bụ odogwu mgbe ọbụla e gburu mmadụ ehi ọ pụta n'ọgbọ ebe ibe ya nọ n'ala mmụọ ọ na-atụkori na-eme ụṅa gosi na ọ chara acha na mmadụ maka na ndị ọ dị ka ọ dị ya egburu ha ehi ya na ha enweghị ofu ọkwa o nwere ọkwa karịa ha ma gosi na emechapụrụ ya ihu ndewo na ihe gbasara igbu ehi bụ ihe mmechapụ ihu ihe ọṅụ na ihe dị ọtụtụ ndị Igbo ji eme ihe ihe dị mma mana o nwere ụfọdụ mgbe a na-asị onye egbubere a ga-egbu ehi otu a mmadụ one dị otu a maybe ndị ya wụ ndị gara aga a ga-asị na mmadụ agaghị egburu nna ya ma o gburu ndị ọzọ ka m si anụ maka na amacha m ihe gbasara igbu ehi a wụ okwu ụmụ nwoke unu kọwatụ ihe gbasara mmadụ ole na ole ka a na-egburu ya bụ ehi kedu ndị a na-enye ya na kedu otu esi enye o nwere ihe ọghọm dị na igbu ehi dịka otu isi a na-agba ụgwọ onye a na-egburu ha o nwere ihe ga-apụta n'ime ya kedu ka esi egbu kedu usoro esi egbu ya ka a kọwapụta ya ka ndị mmadụ nwee ike ghọta ya kpọmkwem
onweghị ihe ọghọm dị n'igbu ehi Em, igbu ihe igbu ehi bụ ọ bụrụgodị na egburu ha mmadụ ehi onweghị oke ihe ọghọm dị na ya mana ọ ihe nkwanye ugwu ka ọ bụ maka na a sị na ihe a mara mme bụ ihe a mara mme mana o nwere ọtụtụ omenala dị n'igbu ehi kpatara eji asị na mmadụ chọ igbu ehi o je jụọ ese dịka nwatakịrị ahụ etokwuteghị nna ya ọ na-eme ọ chọ igbu ehi ọ jụọ ese ọ mara ma nna ya o ji ụgwọ ehi ụgwọ ehi bụ ma nna ya egburu nna mụtara ya ehi ọ bụrụ na nna ya egburughị nna mụtara ya ehi ị maa na nya nwa ji ụgwọ ehi ịbụọ ọ ga-ebu ụzọ jee gbuoro nna nnukwu ya wee bịa gbuoro nna ya maka na anaghị ahapụ isi aka agba ọdụ aka a na-ebido n'ebe o bidoro ọ ga-ebu ụzọ gbuoro ndị mgbe ochie onye bu ụzọ wee bịa wee gbuziere nna ya bụ onye ikpeazụ bụ onye mụtara ya and ọ nya ka a na-ada asịkwa na mmadụ anaghị eji ehi eje ikwu na ibe ma ọ bụ eje ndị ọgọ ma ọ bụrụ na o gburughị nna ya ehi ọ nya bụ na tupu ị mee ya na maka ama aka esi na ede gị ị ga-ebu ụzọ ọ masị gị na ị chọrọ iji ehi jee ndị ọgọ gị ma ọ jee ikwu na ibe ị ga-ebu ụzọ jee jụọ ese mara ma nna gị egburu ehi gburu nna ya ehi ọ bụrụ na o gburu nna ya gbuo wee gbuoro nna gị wee nwee ike inwezi ohere were ehi jee ndị ọgọ gị mana ọ bụrụ na nna gị gburu ị maa na ohere dịrị gị ee na ọ bụ sọ nna gị ka ị ga-egburu maka na mmadụ anaghị egburu onwe ya ehi ọ mmadụ ga-egburu gị ehi ị mara na ee na nna gị gburu nna ya ehi mana gị nwa ị nweziri ohere igburu sọ nna gị wee nwezi ike iji ehi wee jee ndị ọgọ
um dịkà ọ sị na ee ị na-ajụ ma e nwere ihe ọghọm dị na igbu ehi ọtụtụ ihe ọghọm dị ya dịkà na mpaghara ebe anyị si Ee, ndị ugbu a hụtara igbu ehi dịka onye kpata ego o nwere ike igbu ehi ịtọ gbuo ehi ịnọ sie riwe ọ bụrọ otu a ka o siri dị n'ala Igbo igbu ehi dịka m si kwubu na mbụ bụ ihe eji ama dike ọ ihe dike ji eji akpọla dike ọ bụrụ na mmadụ mana ugbu a a na-emezi ya na akpatara ego onye kpata ego a ga-egbu na mbụ onye ebe a na-egbu ehi onye na-egbubere nna ya ehi agaghị anọ ebe a na-egbu ehi a na-egbu ehi ahụ ọ gaghị eri ehi ahụ n'ihi na o gbubere nna ya ehi otu o si dị n'ala Igbo na saịdị n'am- n'akụkụ anyị si bịa onye na-egbubere nna ya e- ehi e nwee ebe ọzọ egburu ehi ejiri a na-ekwu igbu nwa mmadụ igbu nwa mmadụ ehi ma ọ igbu nwa mmadụ ebele ọ gaghị eri ya ọ gaghị anọkwa n'ebe a na-egbu ya ọ nwaa anwa anụ nọrọ ya ma ọ dara anụ ahụ eri ya onye ahụ na-anwụ Hmm. ọ na-anwụ nke ọzọ bụkwa na onye na-egbubere ha onye otu a m nọ nna m dị ndụ nna ya mgbe nna ya nwụrụ egburu ya ehi so wa chọọ nna m echi a ga-ahụ ya gaa m ga-egburu

mana ugbu a o nwere ndị ga-asị o nwere nwanne anyị nwoke ka m kwuo ya were nye ihe ịma atụ nwanne anyị nwoke gara ịkwa ọgọ ya gaa zụrụ ehi gaa n'akụkụ ebe ọzọ gbuo ya sị na o gbughị ya n'ebe ebe ọgọ ya mana ya onwe ya jiri ehi aga akwa nna ya ọgọ ya nwoke ejighị ehi kwa nna ya ka o gbusiri ehi ahụ ọnwa naabọ ka ọ nọ ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ihe a wụ ihe ọghọm dị na ya onye ọbụla ga-egbu ehi ụdị ego ọ masịrị gị kpata ị ga-ajụ ese a kọwaara gị ọ bụrụ na ị kpatara ego ego igbu ehi iri ọ hịa ahụ kama e nwere ihe wụ ihe ebu n'obi eji egbu ehi ahụ ọ bụrụ na ọ anụ onye chọkwara nụ ị- ịzụ nama eri a ga ebe a na-egbu anụ ya ga ebe egbuo ya buru ya bata bata ọ bụzi ihe egburu onwe ya gburu ehi ya nke ahụ enweghị ihe ọ ga-eme ya otu a ka o si dị na ala Igbo na na nkọnkọ anyị si bịa nghọta ụlọ ihe m mụtara ebe a karịrị akarị ya na-egbu gịnị ka anyị na-atụtụ na onye na-egbubere nna ya ma ọ bụ nna nna ya agakwaghị eji ehi jewe mgbaru ebe ọzọ jewe ebe ndị enyi ya na-eme ihe jewe ịgba ọfala ka unu na-amụtakwa ihe a na-ekwu maka mgbe ụfọdụ a ga-asị na ndị iro nọ na ezinụlọ na-achọ ma o nwere ike bụrụ ihe mmadụ ji aka ya mee onwe ya na-amaghị ama na onye na-erubeghị igbu ya o nwere ike ma ọ na-agụ ya o nwere ike ịga n'ime ahịa egbuoro ya ebe ahụ ya ewere lọwa ka ọ ghara igbu ya gịnị na be ya mana achọrọ m ịjụ unu ofu ajụjụ a na-egburu nwaanyị ehi ka ọ sọ naanị ụmụ nwoke ka a na-egburu ehi Ah, ehi nke nwere ọnọdụ a na-egburu nwaanyị ehi ka m si ghọta
nwanne m nwoke a na-egburu nwaanyị ehi na mpaghara nke unu ihe merenụ bụ na a na- a na- a na-egburu nwaanyị ehi mana ọ dịghọ ka esi egburu nwoke ehi mmadụ nwere ike igburu ehi ebe ọ na-akwa nne ya mana dịka ebe mmadụ gburu nna ya ehi ị ma na o nwere omenala ihe niile nwere usoro dịka ebe mmadụ gburu nna ya ma mpa nnu- nna nnukwu ya ehi o nwere ka esi eme ya o nwere ndị nwe ehi ahụ ọ bụghọ gị ọ bụghọ gị gburu ehi nwe ehi a na-asị na ọ ndị ogbu ehi ka i gburu ehi ebute ya enwekwara ka esi eke ya a na-eke ya n'usoro n'usoro ka e butere ya dịka na mpaghara ebe anyị si enwere nke kachanụ nke ndị oyibo na-akpọ lion share bụ ndị ọgbakọ ndị ogbu ehi nwe enwere ebe a na-ebunye ụmụada dịka na mpaghara anyị asị na ọgba azụ ya ụmụada em isi afọ ya asị na a na-enye ya ụmụaka nọ na mbara na ọzịza mbara dịka ka esi a na-eme o nwere usoro eji eme ya na mpaghara ọbụla dịka na mpaghara anyị ndị ogbue ndị otu ogbu ehi ọ ha nwa nwe ihe kachanụ n'ebe ahụ maka na ọ ha nwa ka e mere ihe ọ ha nwa nwe ọgbakọ ụbọchị ahụ em ha nwa na-enwe anụ kacha anụ niile n'ebe ahụ ụmụada nwere ebe ha nwe na akụkụ anụ ebe ihe a ha nwe nke ama ama ụmụaka nọ na mbara na-aza mbara asị gị na ọzịza mbara ụmụaka isi afọ ya onweghị onye ha na ya na-azọ ya ụzọ ọ na emechaa ihe ebupụta ya debere ha azụcha ya debere ha ha were ya shie ka o si masị ha rie em enwekwara dịka ka esi eme enwekwara ka onye gburu ehi dịka ọ bụrụ na m gburu nna m ehi m ga-eburu enwe ebe anyị na-akpọ enwe akụkụ ebe anyị na-ewepụta a na-akpọ ya opusi ehi eburu ya ebuje n'ikwu nne ebe nna m aha mere ikwu nne wee gosi ha na egburu nwa ụnụ ehi ebe o mere nwadiala eburu ya bịa na mbara ubi ebe ahụ edebe ya ọ nya gosiri yes na egburu nwa ha ehi ha nwa abata nabata ụmụ ụmụ daizi nwa nwa mee ụnụ ihe nwa nwa ụnụ anaba ha nwa ekerizie ya n'obi be ha so ihe dị na igbu ehi o nwere usoro ọ ka nkụ ọ ihe mara mma ka ọ bụ maka na ihe obi ụtọ a na-eme ọ na-atọ ụtọ ọ dị mma unu ahụla ka o si gaa ndọbiri ka anyị na-eme ya maka na ị sị ka anyị tụrụ iwe ihe niile ya nwụ na onwe ha ebe unu ga-aga nwekwe n'ebe anyị na-aga maka so oliwe mbere anwụ mgbe gịnị oliwere onwe ya mana ya anyị na-eme ewu ka anyị chabiri ịtụ unu zitere anyị ozi ebe unu chọrọ ka anyị nyoba anya anyị ga-enyoba anya ebe a kwuruo ihe dị n'ime ya otu a ka anyị si akpọtụgasị okwu ka anyị na-aghọta omenala ụfọdụ a na-eme ihe kpatara eji eme ya uru dị na ya na ọghọm dị na ya ka ọ ghara nwe onye felite echi ya na-eme ihe ọ na-ama ya mee gịnị ya jụkwaa ese ya jụọ ajụjụ kedu otu esi eme kedu ji ga n'ubi kedu nke ga n'ọba ka o were gịnị ghara eti mma akwara ka a ghara akụkọ gịnị na-emetụ n'obi ọ dị mma otu a ka anyị ga-adọbiri na igbu ehi nke anyị anyị kọrọ maka ya n'ụbọchị nke taa o nwee ihe ndị ọzọ fọrọ ya ụbọchị ọzọ gịnị ụbọchị nta ka anyị ga-eme gịnị achụzie ya na owere ụmụnne m na-asị unu biko keleenụ ndị anyị na ha nọkọ na mmemme Igbo bụ Igbo doziri ọnụ gaakwa n'ihu ilele anyị na ihe mmemme anyị nke a na-akpọ Igbo Ekunie TV. Ndewo.
Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ anyị na-ekene ụnụ anyị ka bụkwa nke ụnụ jisienụ ike na-enene Igbo Ekunie TV na-ezitekwaranụ anyị ozi enwe ajụjụ ụnụ nwere ziterenụ anyị ozi n'akara YouTube anyị anyị ga-aza ụnụ ya mgbe ọzọ anyị gbakọtakwa ndewo igbo ekunie igbo ekunie igbo niile emego gịnị ekunichago mụ abụ onye ndu n'ọnọdụ nke ụbọchị tata m na-asị unu ọ ga-adịrị unu na mma biko nke onye na-eme gịnị ya kpachara anya leruo anya mezima ya emezima maka ihe emere mma a na-akpọ ya gịnị nwa mma ana m asị unu ihe ọma mere unu wee ruo mgbe anyị ga ahụ ọzọ ya gaziere unu igbo kunienu igbo kunienu igbo kunienu